Dia dhuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge inniu. Inniu, beimid, beimid ag féachaint ar alt faoi mo theaghlach. Ceart go leor, tá buachaill anseo agus scríobh an buachaill seo alt faoina theaghlach. Alt sin eh.

My name, my age and when I was born, alt 2, Mo theaghlach, alt 3, Cur síos orm féin agus ar mo shiblíní, Description of myself and my siblings, alt 3, Cur síos ar mo thuismitheoirí, Description of my parents, alt 5, Conas a réitímid le chéile. How well do we get on? Ok, so um an task, tasc uimhir a haon, léigh é seo. Ok? Léigh é seo. So what we'll do is léifidh mise é, léifidh tusa é. Ok?

Rugadh mé ar an tríú lá is fiche de mhí an Mheithimh. Tá cúigear i mo theaghlach, mé féin, mo mháthair, m'athair, mo dheartháir mór agus mo dheirfiúr óg. Tá triúr uncailí agus seisear aintíní agam. Tá go leor col ceathracha agam. I have many cousins. Tá gruaig ghearr dhubh orm agus tá súile donna agam. Tá gruaig ghearr dhubh ar mo dheartháir freisin agus tá súile glasa aige. Tá gruaig fhada ghualach dhubh ar mo dheirfiúr agus tá súile cnódhonna aici. Tá an bheirt acu cabhrach, cneasta agus cliste. Tá gruaig liath ar m'athair agus tá súile donna aige. Note that air, orm ort air uirthi is used for gruaig, and agam agat aige aici is used for súile, as we have covered in the last class, so bí cúramach leis sin. Tá sé fuinniúil agus foighneach. Tá gruaig fhada fhionn ar mo mháthair. Tá sí fial agus greannmhar. Réitímid go han-mhaith le chéile. So, uimhir a cúig, we get on very well together. Ok, go hiontach. So sin tasc a haon déanta. Ana, ana mhaith. Maith thú. Now, tasc a dó. Fiche ceist. Ok? Fiche ceist. So, na ceisteanna seo, scríobh na ceisteanna agus na freagraí i do chóipleabhar. OK? Cad is ainm duit? Cad as duit? So, look back here. Doesn't he say cad as duit? Is as Baile Átha Cliath mé. OK? An-mhaith. Cén aois tú? Cathain ar rugadh tú? OK, so you might need to Féach ar do nótaí ar na, ar do dháta breithe. Rugadh mé ar an. Cad a dúirt eh Huang? Dúirt sé, Rugadh mé ar an tríú lá is fiche de mhí an Mheithimh. OK, so scríobh isteach do dháta bhreithe. Em, cén dath gruaige atá ort? Cén dath súile atá agat? OK, orm agus agam. Cén sórt duine tú? OK, cad a dúirt Huang? Dúirt sé, Is duine. Hmm, cad a dúirt sé? Hmm. No, ní dúirt sé, ach dúirt sé, Yeah, OK, mar shampla, Is duine spórtúil mé nó Is duine ceolmhar mé. Cé mhéad atá i do theaghlach? Ainmnigh do theaghlaigh, do theaghlach. OK, so cad is ainm do do mham? Cad is ainm do do dhaid? Cad is ainm do do dhritheár, do dhrifiúr? OK, so mar shampla, James is ainm do mo dhritheár. Máire is ainm do mo dhrifiúr. OK? Uimhir a deich, cén aois é do theaghlach? OK, cén aois atá do dheartháir, do dheirfiúr, do mhamaí, do dhaidí, An bhfuil siblíní agat? siblíní, deartháir nó deirfiúr, Déan cur síos ar do shiblíní, OK, so cén aois? cén dath gruaige? Déan cur síos ar do thuismitheoirí? Oh, an, tá brón orm. uimhir 13 agus uimhir 14, tá siad mar an gcéanna, they're the same, so just do one or the other. Uimhir 15, An bhfuil col ceathracha agat? Tá col ceathracha agam. Níl col ceathracha agam. Cad is brí le col ceathracha? Cousins. Uimhir 16, An bhfuil aintín agat? Cad is ainm di? Mar shampla, Tá aintín agam. Sinéad is ainm di. An bhfuil uncail agat? Níl uncail agam. OK. Cén sórt duine é d'uncail? Is duine greannmhar é m'uncail, mar shampla. Uimhir a naoi déag. An bhfuil peata agat? Tá peata agam nó níl peata agam. An réitíonn tú go maith le do theaghlach? OK, tá brón orm, tá an focal teaghlach in easnamh, the word is missing. So, an réitíonn tú go maith? Cad a dúirt Juan? Réitímid go han-mhaith le chéile, we get on very well together, or you could say réitím go maith le mo theaghlach. OK? So, sin tasc a haon agus tasc a dó. An-mhaith. Slán go fóill.